Tamvani kuyankhula kwa Akamlepo Kalua. Uh, good morning amalawi good morning ndabweranso mama uno lero pa 30 november the year of our lord is 2025 amalawi mu malawi muno muchitika zambiri mcp with its propaganda machinery

kaya zakuba kaya zakuti kaya katenge madzi kusandutsa ndalama achite deliver quickly ndi zimene propaganda ya mcp ikufuna kuti iwauze amalawi iwo sakuvomereza kuti analuza iwo sakuvomereza kuti ali ku opposition that's why mparliament akungotulutsa mipweya chifukwa chakuti sakuvomereza mpaka pano kuti analuza uh, chisankho and anthu ake ndiwo aja 1.7 aja anamvotera chakwera aja even kumpoto aliko ambiri amene mpaka pano sakuvomereza kuti chakwera is out of power and leadership two chimene ndimafuna ndinenenso kwambiri ndichakuti Anthuwa sakuziwa kuti ndi 5 years from today kuti kuzakhalenso chisankho 5 years nde akufuna pa 2 monthspo apange zinthu za 5 years imene ikubwerayi zonse zipangike pa 2 monthspo which is unfortunate now ndisanapite kwina kuli konse ndifunse funso limene pa two months aliwonetsera mcp ndi their hidden political structure imene akuidalira imene anayika mplace because the stealing of that money ndalama zonse zija zinabedwa zija trillions and trillions is invested in this what i'm trying to share with you now funso ndi ili is the judiciary above the constitution Is the judiciary above the law in Malawi? The answer is no, it's not above the law. But if indeed the answer is yes, they're above the law, then which constitution is the judiciary using? Imene iwo akuti akuyiuza koma akukana kuluza kwa MCP imenenso ili mu constitution yomweyo imene tili nayo koma kukana kuti mcp sinaluze nde tifunse kodi ndalama zimene zabedwa mmalawi muno a judiciary are they happy kuti ndalama zinabedwa anagawana anthuwa ngati a judiciary they are happy then atiuze kuti judiciary is very happy kuti ndalama mmalawi muno zizibedwa funso lina is judiciary happy kuti mmalawi muno muli corruption nde a judiciary wo atifunseso ati atiyankhe kuti inde iwowo as judiciary because they are above the constitution they are above the law akuti m'malawi muno muyenera kukhala chipongwe choba ndalama chakatangale chachimpwirikiti chifukwa iwowo akufuna kuti ayuse constitution part of the constitution ayuse part of the constitution they don't want to use kodi mmene tinamangidwa ifeyo a judiciary analipo The- at- atiyankhenso mafunso amene kuti kodi judiciary inalipo pamene ife timamangidwa what action did they take uh, against those people who violated the very same law imene judiciary akuyuza iwo imene ili above the iwo ali above the law Ati- atifunse- ati- atiyankhenso funso kodi kuphedwa kwa chilima was it within the constitution kuti chilima can just be killed like that assassinated like that ah, kugwesa ndege atiyankheso a judiciary wo kuti inde iwo wagwirizana ndi zonse zimene zinapangika kuti chilima aphedwe in, in that manner kodi nawonso abale akachilima akati abwezere kwa anthu amene anamupha will it be also in order ndiye tifunanso ajudiciary atiyankhe kuti yes it is in order then we'll take it and, and we'll go to their families we'll also do the same kuti si judiciary anena kuti an eye to an eye kachani to ujeni ndi chifukwa iwowo akumapanga zinthu sakuziwa the political environment we are in amalawians konse kumene kuli real democracy today people that first of all to deal with the judiciary chifukwa judu- judiciary ngati tikuyisiyirira enafe tinaziwa kuti tili ndi macomplaint ambiri a ma elections koma ine sinapite ku judiciary chifukwa naziwa kuti judiciary will be against me chifukwa ndinali ndi ujeni kuti even if nditengere ku court ah, pa zimene zinapangika ku constituency kwanga judiciary will be against me i knew it that's why i did not even bother kuti ndipite ku court chifukwa naziwa kuti judiciary will be against me. Judiciary is judiciary allowed kuti m'malawi muno there must be selective justice nde atiuze ngati ajudiciarywo iwowo akulolera kuti m'malawi muno there must be eh, selected, uh, selective justice now selective justice atiuze kuti zichitikira kwa ndani ndi ndani ndiye atiuze ma, iwowo atiuze m'malawi muno kuti justice, selective justice izipanga kwa anthu awa awa awa sono anthu amenewo are they not malawians the judiciary so itiuze kuti anthu amenewo awa they are not malawians or they are malawians but they are supposed to face music of the judiciary and music of justice because to them this is how they feel kuti

kuti nafe ife tivutike for judiciary to say that is the law ndiye atiuza judiciary zonsezo kuti indeed that is Ti- chifukwa tisamapite uku ndi uku aa two months judiciary ya malawi ikuvomereza pa two months kuti boma limene lilipo lipange china chilichonse five years within two months as long as iwo they are paid ku- ma, ma offices awo as judges and justices of the appeal courts of malawi iwowo bola kuvomereza chifukwa anthu amene wa- akuwamasula awa especially the, the, the so called magistrate court iwo aja anthu aja anamenya anthu pa Mbowe kukupha anthu kumenya anthu kuswanya magalimoto judiciary was very happy to see that that is because that was not a crime a crime is to go and kukachita warrant of search kunyumba ya chakwera that is a crime to, according to judiciary eye view iwowo akupanga zimenezi chifukwa pamene paja they can issue even an injunction to stop that and uh, again tinaona ujeni beni longwe akuphedwa m'Malawimo the judiciary is just quiet

Why am I saying this? Even mlandu umene ninatengera kuti I was wa part of it kutengera mlandu uja wa ma elections smartmatic mlandu umene uja enafe anati tilipire koma tinawina koma amati each and every person alipire individually uh, ma expenses nde enafe mlandu umene uja ti- tinalipira uh, mwa ife tokha koma judiciary inanena zimenezozo mlandu wakuti

is a problem that we have in this country. That's why democracy cannot work in Malawi because the judiciary is at the center of it all. Ndachoka apo. Kodi achakwera mwaiwala kuti mwaluza kapena mukuganizabe kuti muli m'boma Ai- a- ma mps a mcp amene mwaba ndalama za nkhaninkhani tikukuziwani kuti inde mukudalira judiciary chifukwa munaihonga judiciary-yo koma muziwe izi there will be a time we'll say enough is enough we will not take you there we will just deal with you because ifeyo tikufuna judiciary ipite kwa aliyense m'Malawi muno

that it respects the rule of law timafuna kuti it should apply to each and every uh, human being or a person that lives in that particular country koma m'Malawimo enafe tazunzidwa enafe tikuopa kupita ku khoti ndi milandu chifukwa tikuziwa kuti sitikawina enafe ine ndamangidwa more than 18 times m'Malawimo 18 times since 1994 18 times koma sinapiteko ku khoti kuti andichite mlandu kuti inuyo mwamangidwa kopanda china chilichonse apapa tikuchita compensate ayi akhoti amakana zimene zija ineyo namangidwa mlandu wa Kassim Chilumpha treason anatimanga treason china humphreys Mvula ineyo Kassim chilumpha Matumula mnembo ndani takhala mukhoti ee, kuyendera takhala mumapolisi eh, judiciary refused especially ineyo amazonda nane kwambiri they refused to entertain anything to do with me kuchoka ku major street mpaka ku supreme court they refuse whenever there is a case against me they all refuse to handle it chifukwa akuti ineyo i deserve not to be respected within the law ah, ah, i deserve something different because I'm an animal, I'm not a human being, according to the eyes of the judiciary. Kurumpis kunapanga zinthu za- zopusa kwambiri zambiri koma naivome ndinavomereza nanena kuti no let it be because ndinaziwa kuti there's nowhere else I can go and be addressed and, and be uh, given uh, justice uh, on, on it. Nangozisiya, even the registrar of political parties went there to investigate.

even mlandu uja wa- wa ma elections uja mlandu wa ma elections was not because the entire world said kuti elections were free and fair and kupita ku court ananena indeed elections were free and fair and akuti koma sinakwane 50 plus 1 ndi because sinakwane 50 plus 1 we nullify the elections ndiye wokhawo ajaji anapitaso ku parliament kuti ayikeni lamulo ili likhale mujeni lamulo limene mnalibe akuti tayikanimo kuti likhale elo ife atachita kale nullify ma elections ndeno pali zambiri zimene zikupangika mmalawi muno against dpp against some of us as long as you are mcp as long as you belong to mcp you have justice you have everything you have even that will kuti iweyo ukhoza kuchita ujeni uh, campaign against Peter, against DPP, against as long as you are, you are a, uh, MCP, you are allowed according to the constitution of this country. That's what the judiciary is trying to project in this country. Nde mafunso ndakuti kodi zitithandiza izakuti anthu anaba ndalama 3 trillion kachani madeti onsewo zitithandiza ndalama zimene abisa magalimoto mmene ndikunena pano kuli ma toyota fortuners abisabisa mmagaraji abisa mulilongwe magaraji ena ali muno mblantyre ena ali kumzuzu ena ali msalima ena mkhotakota magaraji akuntchisi abisamo chani abisa magalimoto muli chimanga anthu andi chimanga ena ndi ma 10000 bags ena ndi 20000 bags ena ndi 40000 bags ena even 80000 bags ali nazo umumu koma malawi ili pa njala ya zaoneni i would judge justice judicial pamene be very happy as long as iwowo akudya ndi ana awo akuphunzira bwino koma ngati ifeyo enafe tikanena choncho ndekuti tapalamula mlandu wakuti akhoti akhoza kutimanga chifukwa chakuti chifukwa chani we are voicing out like that koma tonse tizingokhala chete kodi now funso langa losiza ndi lakuti kodi mma 1990s pamene timafuna kuti ibwere multiparty democracy tinafuna kuti judiciary should be the only organ of government imene izikhala above the constitution above the rule of law ndi zimene tinamenyera ufulu kapena tinamenyera ufulu kuti the law must apply kwa aliyense amene akuchita operate under that law ndiye funso limenelo ndi funso lotsiliza koma make malawi great again sitizatopa make malawi great again sitizaopa make malawi great again sitifooka make malawi great again tufuna maliro achilima Imfa ya Chilima ifufuzidwe msangamsanga ngati akuti inali ngozi nanga amene amalemba graphic ija kuti ndege apo inazungulira pa choncho inapita pa choncho inachita cha choncho apo inadzapita uku kuchoka ku mzuzu kuja ngati kufu- kupita but it was magnetically been shown kuti izipita ku forest uku akuti inali ngozi akuti tonse tivomereze kuti inali ngozi chifukwa ena mwa Commission of inquiry imene inabwera ija inadzalemba iyi munali ma lawyers akuti ma lawyers analimo mmenemo some of them they were doctors of laws kulemba zawo zawo azungu sanabwera kaya anaona bwanji kaya pakuti anaona za mtambo mmene inalili ndege how they did it without eh, eh, eh, eh, box yeniyeni ija black box ija imachita interpret all the situation uh, kuti ndege mayenda chonse so ngati radar pa radar panalibe pa ndege po nanga iwo graphic yonse ija anayionesa bwanji funso lotsiriza ndi lakuti kodi inalinso ngozi ija inavula lamba la trouser achilima suti ya kuku anavala tai kaya sanavale tai anavulanso ndi ujeni nanga telefoni imene yo- yotsiriza imene chilima ananena kuti ndege iyi choncho choncho nayonso inali ngozi kuti telefoni imene ija inadzapezeka kuti nayonso yapanga ngozi inavula nsapato inachita kuti yayi ndege kuti inabwezedwa ku mzuzu kuti ibwerenso ku blantyre ndi zonse zija zinali ngozi kuti yabwezedwa nde mafunso amene wawo tikufunsa kuti ndi nsapato zomwe nayonso inali ngozi kumvula a vice president okay ngati inali ngozi atiuza judiciary chifukwa judiciary they are above everything and they know it all koma mcp chenjerani

we are not doing anything kuti is above or against the law koma we are asking as part and parcel as one of the members of this community called malawi pena ifenso ndife mamalawians amene anthu af- wam- osauka ambiri aberedwa zinthu anthu osauka ambiri akusaukirabe koma amene ali mboma amene anali mboma akulemera ndeno tifunsa mafunso ambiri